amalawi akuwadziwa tili ndi mabungwe osiyanasiyana amene amatolera ndi kuonkhetsera koma kuti these are unofficial results koma ndithu uh, zikuchita kudziwikiratu mmene zayendera masankho amenewa nkulakwa kuyankhula choncho kafe maulidi ayi sikulakwa ndipo ifenso posachedwa apa tikhale tikuyamba kuonetsa ndithu dashboard athu kuti kodi ma reporters athu kunjako aonkhetsera zotani koma pakadali pano ndithu brian angakhalenso mchipinda muno kunjakuso anthu akuti ma results ali nawo ali nawo akudziwa momwe zinthu zayendera afotokoza kale apampando a bungwe limene la mec a mtalimanja kunena kuti uh, panopa afika pa 98.2 percent uh, kuchotsa uh, ma ballot papers amene a- amalawi agwiritsa ntchito kuponyerapo voti akuti zachoka ndithu kuma polling stations uh, kupita kuma uh, constituency tally centers komwe kwina zakonzedwa kale mpaka zapita kuma district tally centers uh, kukonzekera kuti tsopano a returning officer azinyamule no zizibwera kuno nde panopa tikayang'ana chiwerengero chimenecho 98.2 percent ndi chiwerengero chachikulu ndiye kuti pangotsala malo ochepa oponyera voti amene mwina sizinatsirizike kuti zinyamuke zipite ku ma constituency tally centers ndiye kungofika pa figure imeneyoyo one can tell ndithu kuti Chifukwa- zinthu chifukwa zili- chonena kuti anthu akumajambu a- a- akumayika ma, ma results komanso uh, atolankhani athu akumajambula ma, ma, mafomu amenewa amene Ma- ali ma results ma- mafomu ndithu atolankhani ajambula zilipo Ah, n- n- ndinenso munthu woti ndasangalala ndi momwe atolankhani agwirira ntchito Yeah. chifukwa tikaona ma media houses onse amene ali kuno Uh, ma reporters awo amene ali m'ma stations osiyanasiyana amene ali constituency tally centers sakungotenga ma results okha kuti umu ndi momwe zayendera kwakuti umu ndi momwe zayendera akumajambulaso chifukwa akaponyaponya mavoti akaonkhetsera ndi mamonitors agwirizana ndi ma presiding officers kuti zinthu zili chonchi akumatenga zikalata zimene zija kumata pakhoma so atolankhani athuso akumajambula zikalata zimene zija akalemba kuti kwakuti mavoti akuyenda chonchi zikalata zimene zijaso zikumakhala kuti zatsogozana ndi storyyo kuonetsa kuti ndithu kwakuti kwakuti zinthu zikuyenda choncho nde zikumakhalako ndithu zinthu zosiyana taona ndithu chakumasanaku anthu enanso akumakhala akulankhula m'ma social mediamu kumayikanso ma results awo Ku- pali kusiyana kwakukulu pakati pa ma results amene ndi ma results amene tikuponya ife atolankhani ma results amene tikuponya ife atolankhani tikuyika ma results momwe alili ndi picture ya momwe a- achitira kuonkhetsera kwake pomwe zikusiyana ena atha kungodzuka kunena kuti ayi kwakuti kwakuti zayenda chonchi zayenda chonchi osaonetsa pepalalo momwe layendera kuti agwirizana kuonkhetsera mamonitors ma presiding officers ma officials kuti zonse aonkhetsera motani ndiye pakadali pano brian kuyankha funso lako panopa mchipinda chino aliyense akudziwa zomwe zachitika aliyense Aliyense akudziwa zomwe akudziwa. zachitika mdziko muno Chabwino. ndithu aliyense akudziwa mmene ulendowu wayendera mukugwirizana nawo mayi phiri kapena ayi ayi sindikugwirizana nanu nonse mwalija sindikugwirizana nanu nonse oho tizinena kuti unofficially ndi zimene tikunenazo iyayi so we must, we must emphasize on that point inu simunanene kuti unofficial uh, unofficial chifukwatu chifukwa ku- zotsatira zenizeni za chisankho takhala tikunena kuyambira dzulo masana alengeza a mec ngakhale mchipinda muno mwina poti sitinafike kukamba nkhani yoti tichite summarize momwe yayendera press conference koma mukabwera kuzandifunsa nkhani imeneyo ndifotokozanso chifukwa muno wina aliyense ngakhale kunja ku malawi wina aliyense akudziwa kuti zotsatira za chisankho sizinalengezedwe zonse zomwe tikuwulutsa zonse zomwe tikuponya ah, ngati ife atolankhani ndi unofficial results koma ndikunenela kuti unofficial result imeneyoyo imakhala kuti ipereka chithunzithunzi ya momwe outcome ya chisankho ingaonekere Mwa- mwa- mwamba lomwe. timafuna pamenepopo because tizikhala osamalitsa tikamalankhula eti a MEC ndi amene ali ndi ufulu atha kubwera iwo aja nkuzanena zinthu zina zimene zasiyana ndi zimene ife talengeza zimenezo tizidziwa so unofficially ndi zimene tikunena ife zosatsimikizika timanena choncho thats the word zosatsimikizika izizi nzimene asayinira asayinira ku brian olo zitakhala kuti zayenda bwanji ifeso udindo wathu kunena zimene zijazi that's why amanena kuti ndi zosasimikizika yeah. tungowapatsa anthu chithunzithunzi mmene zakhalira so ti ife tinenezezo kazi zafanana ndi zimene atazalengeze awawa zakhala kuti ndiye kuti a MEC apangaso mmene amapangira iwo zimene timapanga ife zafanana ndi zimenezozo my point is tizipanga underline the word unofficial to avoid kuti anthu ena ake mawa asazanene kuti a banda anachita kutiuza kuti iwo amaziwa kale zimene anena dikirani kaye ndimalize because ine ndinakape ne muzindilolanso chifukwa inu mumachenjera nonse awiri eya muzindilola kuti ine ndizifotokoza because ine ndimakhala ndiphatikiza ndi- ndi mayi phiri eya ndimafuna ndizikhala kuti ine Mwandi- mwandiphatikiza ndi mayi phiri anga simmangondilandalanda Okay. so chofunikira anthu a- malizani malizani andivuta mwana yes zikomo kwambiri And take your time. yeah uh, thank you very much njaiko komanso mayi banda

ma unofficial results anthu akuwadziwa tinene choncho ma unofficial results anthu akuwadziwa now anthu afuna kuona kodi zimene akudziwa ma unofficial results ndi zimene a MEC akuona zufanana kapena zimene atazapange that's why tili pano pakudikira kuti a MEC apange so ine ndimangofuna kuti zonsezo ndimagwirizana nazo koma ndimafuna tingonena kuti emphasis zikhala kuti they are unofficial results mchichewa chomveka bwino ma results osasimikizika Why do we say that? Chifukwa chokuti ndi amene okha amene amabwera ndi zotsimikizika. So in an event kuti kaya zina zake zasinta zasinta munthu sangazanene kuti ine koma pa wireless ndimamva zakuti zakuti azakuuzani kuti yayi zimenezo nzosasimikizika inuyo muchallenge zimene tikunena ife a MEC kapena mugwirizane ndi zimene tikunena ife a MEC osati zimene munazimva kwina kuli konse. So wherever you hear them muzitengabe kuti zimenezo nzosasimikizika kufikira a MEC atanena zosimikizikazo basi nkhani yomwe ndimafuna ndionjezere ndikunena kuti ngakhale tikunena kuti awa ndi ma unofficial results Ah, ndafotokoza ndithu kunena kuti posachedwapo tikhale tikuonetsa momwe ah, zotsatira zosatsimikizikazi zikubwerera kuchoka ku ma constituencies chifukwa pakadali pano taona ma districts angapo ah, ma constituency tally centers angapo aonkhetsera ndithu kuzibweretsa pamodzi kuti mwina constituency imeneyi zinthu zayenda bwanji kapena district imeneyi zinthu zayenda bwanji sitikutchula dzina koma nkhani ndiyokunena kuti anthu pakadali pano mchipinda muno ngakhalenso kunjako pakadali pano akudziwa ndithu momwe ma unofficial results akuyendera mopanda kutchula dzina pakadali pano brian mm, mm. Ndimango- eh, ndimayang'ana pa, pa foni pa to give, to give an example of, uh, an, of one unofficial uh, result uh, kuti maybe we can, we can uh, appreciate uh, koma so far tikuyenda bwanji ulendo um, mmene wanenera Cathy uh, pali maujenena ndi kuti atseka uh, tikati atseka ndoti amaliza mwina ifenso tazifikira tachita consolidate momwe timabwera pano ndikuti ma constituencies ena tatsekatseka kutanthauza kuti tikhozano kupanga share ndi anthu ma unofficial results at uh, constituency mp wake ndi ndani komanso mwina president akutsogola kumeneko ndi ndani ife tikumalekeza pamenepo sitikumapita uh, at local government level chifukwa chokuti ma councillors analipo ambiri pa dashboard yathu that is kungopereka chitsanzo cha one unofficial result these are the results aku uh, Dwa- dwangwa uh, N- nkhotakota dwangwa constituency ma polling centers onse kumeneko amaliza kuwerenga uh, constituency imeneyo uh, tingotchula awiri e, tingotchula awiri uh, apita mutharika ndi a lazarus chakwera centers apita mutharika uh, 10108 an official result 10118 an example of an unofficial result in, in a constituency atamaliza one constituency so this is an example ya an, unofficial result yes no i- i- look zakhala zikubwera zimenezizi kuyambira dzulo lomwelo atangotseka maujeni aja eti ma polls amene anamaliza 4 o'clock tinayamba kumanena ma, ma, ma results amene amabwera uh, mukumbukire kuti mzere wina uliwonse amautenga kuti ndi ujeni ndi station ndipo pamakhala presiding officer wa mzere uliwonse ndipo poyamba timawerengera mizere mizere mizere ija nkumanena kuti pa senta yakuti mzere wakuti mzere wakuti pano patambano kumafikano kuti tatsekano constituency ngati apapa ndekuti ndi maujeni onse mu constituency mujamo ndekuti imeneyoyo ikuyimira pa constituency kuti atsekano amaliza ndi what tikhale tikuwawuzano and, and zimene zizi uh, ma constituency tili nazo ndipo taonkhetsera taonkhetsera nchifukwa chake tikunena kuti mmene masankho ayendera ife tikudziwa koma unofficial muli ndiye example ina ya unofficial I- ndithudi apa ah, ndimafuna ndineneko ma results amene akuchoka ku nankhaka constituency kuno ah, ku lilongwe Okay. apa ah, ma, ma, ma, ma, ma, pos- ma, an, an, an, an, unofficial result imene hayi imene seven thousand and fourteen okay. 7,040. 7040 Yeah. ndingopita poti list ndiyayitali makandidates tingotchula awiriwo uh, pomwe uh, arthur peter mutharika a dpp apeza mavoti okwana 9000 135 bwerezaninso 9135 ku- ku- kuliro Ku- kumeneko. u- lilongwe ndithu imeneyo ah, nankhaka oyamba constituency aja a- a- a- Ah, akwera. a chakwera ma unofficial results ah, one hundred thirty-five Okay. ndithudi Ane- komanso palinso ma unofficial results ambiri kuchoka mboma la ntcheu kumene konse pa angapo ndangochita sample ma constituencies 5 amene aperekedwa kale ndi ma reporters athu Ah, mwina mosachita kupita kuti tipite imodzi imodzi onse 5 koma ndimachita analyze onsewa Ah, kuntcheu kumeneko ma constituencies 5 amenewo kukuoneka kuti a peter mutharika ndi amene akutsogola m- ma constituencies 5 Ah, a kabambe ali pa namba 2 ma constituencies 5 amenewa ndipo ah, chakwera ali pa namba 3 manambala alipo koma ndimapewa kuti sinanga alipo 5 ma constituencies 5 amene aponyedwa padera padera ndiye kuti mwina tiyambe kupita constituency by constituency ah, mwina zititengera nthawi koma ndi momwe zikuyendera ndithu ah, ku ntcheu zotsatira zosatsimikizika mm. koma anthu ali ndi idea this is exactly what we are talking about muyimaliza bwanji nkhani ah, ah, ujeni ah, ah, ah, alembi akuti tingotenga ka break pang'ono i think there's Okay. something technical okay so tichite break pang'ono tibwereranso uh, you're watching malawi decides amalawi adapita kukaponya voti dzulo ndipo adatuluka mwaunyinji anthu aponya voti inenso ndaponya voti chala changa ndichi tichite break iyayi nanga si uh, inu musayambe mwaona mmanena kuti ndimayamba amayamba ndi a mbandi ndiwo so ti- tichite break pang'ono we have more conversation and more results